Siar sa bhliain fiche fiche dó sháraigh Cloch Baile Cholla Camros lena dtríú Craobh Laois as a chéile a bhuachaint, ach ní raibh aon stop le taispeántas tréan Camros anuraidh nuair a bhuadar amach é. Mícheál Ó Drisleáin atá i mbun tráchtaireachta.
Tá foireann láidir roghnaithe ag an gCloch Baile Cholla don chluiche leathcheannais so, Darren Maher éifeachtach mar lánchúlaí agus Lee Cleere díreach chomh maith os a chomhair. Sé an Captaen Aidan Corby a thosnóidh i lár páirce taobh le Willie Dunphy agus tosaithe maithe acu, coimeád súil ar Mark Hennessy, Kevin Mulhall agus an lántosaí atá contúirteach Stephen Maher. Tá líne lánchúl láidir ag Camros le Andrew Mortimer, Cathal Cuddy agus Joseph Phelan. Tomás Keyes agus Eoin Cuddy a thosnóidh i lár páirce dóibh agus athrú amháin déanach déanta i measc na dtosaithe le Oisín Bennett istigh in ionad Mark Dowling. Sea, slua deas i gcónaí anso i bPort Laoise, an tarna cluiche leathcheannais agus, bhuel, táimid ag súil go mór leis an gcoimhlint áirithe so. Casadar i gcoinnibh a chéile sna babhtaí leathcheannais anuraidh, theastaigh am breise agus buillí éirice ag an deireadh chun na foirne a scarúint óna chéile agus buillí láidre ag dul isteach ón tús anso agus ag an deireadh an ceann san thar n-ais ag an gCloch Baile Cholla, blocáil mhaith déanta ansan arís ag Camros agus, bhuel, táimid ag súil le cluiche maith agus a rian san le feiscint. Ar an aicsean luath tá deis ansan ag an bhfear lár páirce, Tomás Keyes leis an gcéad cúilín den chluiche. An-scór ar fad aige. Sin ceann ansan ar ais ag an gCloch Baile Cholla agus iarracht acu siúd ón dtaobh líne agus an captaen Aidan Corby iad ag dul scór ar scór ag tús na himeartha. Anois fad go leor leis an bpoc amach san. Ag an deireadh Camros ag iarraidh é sin a dh'fháil thar n-ais. Tá sé acu, brú anois ar an gCloch Baile Cholla, ag gearradh isteach anso. Deis anso. Ó tá sé ag críochnú sa líontán ag Darren Drennan. Cúl luath ag curaithe na bliana seo caite. Poc amach an-fhada ar fad ar fad ag an deireadh. D'éirigh le Drennan é a smachtú. Na cosantóirí fágtha ina dhiaidh agus an camán giorraithe agus ag an deireadh cúl aige. Anois buille é sin don Chloch Baile Cholla ag tús na himeartha agus Camros ag féachaint go maith ins an chéad cúpla nóimeant anso. Cuimhnigh gur bhuadar ar Mhainistir Laoise i gcluiche ceannais na bliana seo caite, seacht gcraobh agus fiche ar fad acu. Deis eile ag an bhfear lár páirce, an tarna cúilín ag Keyes go dtí seo, eisean ag imirt go maith. Cinnte go dtí seo Camros níos fearr ins an chéad leath. Bhí bua maith acu ins na babhtaí ceathrú ceannais i gcoinne na Cláirsí, 2-18 le 1-16 ag an deireadh, ach bhíodar ar fheabhas ins an chéad deich nóiméad, díreach mar atá siad tréis a bheith anso tráthnóna. Agus. Cloch Baile Cholla bhfuil an cluiche deireanach acu. Thar n-ais dtí an tarna lá de Lúnasa más ea ag fanacht tamaillín agus a rian san le feiscint. Deis eile ansan ón dtaobh líne. Cad é mar chúilín ag an lán tosaí Ciarán Collier. Tá scóranna den scoth feicithe go dtí seo ag Camross. Scil iontach ansan. Gabháil mhaith ag an gCloch Bhaile Cholla. Tá scór ag teastáil. Tá siad tar éis sleamhnú beagáinín as an gcluiche. Deis ansan ag Jordan Walsh. Á! Sár, sár chúilín ag Walsh. Theastaigh sé sin uatha. Díreach chun misneach agus spreagadh éigin a thabhairt dóibh. An-scór ansan ag Walsh. Leis an ceann san ag deireadh, Camross. Deacrachtaí ag gabháilt, ciceáilte chun tosaigh ag deireadh ansan agus tá deacrachtaí ag an dá thaobh an ceann san a dh'ardach ag an deireadh. Tá sé ag an bhfear sa chúinne, sin é Stephen Bergin, thar a ghualainn, uillinn ghéar! Á, sárchúilín ag Bergin! Diaidh ar ndiaidh an cloch, Baile Cholla ag teacht thar n-ais sa chluiche. Willie Hyland dar ndóigh i gceannas orthu i mbliana. Scór maith eile imithe isteach ansan ag Willie Dunphy ó phoc sleasa. Scil iontach ansan ag Dunphy. Címid arís. Fad go leor. Cruinneas aige. Agus iad ag feabhsú go cinnte le cúpla nóiméad anuas. Is an-choimhlint ar fad go dtí seo. Páirc Uí Mhórdha i bPort Laoise. Deis eile ansan ag Stephen Maher. Ó, scór an chluiche ag Maher. Bhí sé fé bhrú uillinn ghéar arís. Cúpla scór maith aige insan chéad leath. Dá thaobh le tréimhsí i gceannas go dtí seo sa chéad leath. Ach le cúpla nóiméad anuas an Cloch, Baile Cholla, teacht isteach ins an imirt, an buntáiste á tabhairt ansan ag an réiteoir agus iarracht ard arís ansan ach Jordan Walsh le díograis ansan. Thar an trasnán ag an deireadh. Bhí sé fé bhrú, an tarna cúilín sa chéad leath ag Walsh agus an bhearna laghdaithe babhta amháin eile. Is an-choimhlint ar fad go dtí seo agus deis anois ag Camross an ceann san imithe isteach. Tá na cosa bainte gan cheist ansan ag Zane Keenan agus siúráilte anois beidh buille saor éasca go maith ag Camross ag tús an dara leath. Sé an fear céanna a thógfaidh Keenan agus ag an deireadh triáileann sé cúl stop ar an líne. Ag an deireadh tá sé imithe isteach sa líontán. Sin tús maith sa tarna leath ansan ag Camross. Zane Keenan, calaois déanta air. É fhéin a thóg an buille saor agus ag an deireadh, cúl ag Camros agus spreagfaidh sé sin iad go cinnte. Mar sin, Cloch Baile Cholla agus deacrachtaí an ceann san a smachtú arís. Cúl sin mar bhuntáiste ag Camros ag tús an dara leath ag cuimhneamh gurb iad san Curaithe na bliana seo caite, an bua acu i gcoinne Mhainistir Laoise sa chraobh agus seo deis eile ag Keenan. Sin dhá scór as a chéile, cúl agus cúilín anois in imeacht dhá nóiméad aige. Scóranna anois ag teastáil ón gCloch, Baile Cholla. Iad ciúin go maith ag tús an dara leatha. Tá seans anois ag Jordan Walsh. Fuair sé dhá chúilín maith sa chéad leath. Tá an ceann seo díreach chomh maith. Theastaigh sé sin uatha. na foirne ar comhscór babhta amháin eile. Deacair na foirne seo a scarúint óna chéile. Mar a bhí mé á rá, bhí buillí éirice ag teastáil anuraidh chun iad a scarúint óna chéile agus ag a staid seo tá siad díreach chomh cóngarach, fear sínte le gortú ach an imirt ag leanúint ar aghaidh anso i bPort Laoise, an ceann seo imithe isteach agus ag a deireadh an Chloch. Baile Cholla, beirt ann. Tá sé ag an lántosaí ansan. Stephen Maher, sé cúilín go dtí seo. Sin é an seachtú ceann agus b'fhéidir an ceann is fearr nuair a theastaigh. Ceannaireacht ansan le feiscint in imirt Maher agus diaidh ar ndiaidh an t-am ag imeacht. Ansan brúite chun tosaigh ach ag an deireadh, an Cloch Baile Cholla, ag déanamh dóthain na cosantóirí ag teacht níos fearr ins an cluiche ins an tarna leath. Arís Stephen Maher. Trasna ansan, deis ag Stephen Bergin agus tá cúl ansan! Cad é mar chomhimirt eatarthu ansan, Maher agus Bergin. Ardimirt eatarthu ansan. Maher a cruthaigh, chonaic sé go raibh Bergin laistigh agus urchar isteach sa líontán aige. Curaithe na bliana seo caite, Camros, tá siad fé bhrú anois ag an stáid seo. Agus an Cloch Baile Cholla ag teacht babhta amháin eile, an ceann san sínte isteach thar an trasnán arís ag Jordan Walsh. Cad é mar thionchar a bhí aige siúd ar chúrsaí anseo tráthnóna. Tá mé cinnte go mbeidh Willie Hyland thar a bheith sásta agus an fheadóg dheiridh séidte anseo. Curaithe na bliana seo caite imithe as an gcomórtas ach níl aon cheist fé anseo tráthnóna, an Chloch Baile Cholla, níos fearr. Casfaidh siad le Ráth Domhnaigh Eiréil sa chluiche ceannais.